igbo bụ igbo ekele m unu sike onye chibike ya zere aka bụkwa nwoke nds opinion tv abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa iwetakwara unu uche nke mụ eziokwu na-afụ ụfụ na ntị mana eziokwu na-emekwa ka mmadụ pụọ n'oru ọbụladị akwụkwọ nsọ n'onwe ya kwuru ya sị na anyị ga-amara nke bụ eziokwu ma eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru ọtụtụ oge anyịnwa ndị nọ na ihe efere mba ụwa na-ekwu okwu na-akọta ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo na-akọta ọtụtụ akparamagwa ọjọọ dị iche iche anyị na-ada ahụgasị iji dọọ ndị mmadụ aka na ntị o nweghị onye a kpọrọ asị o nwekwara onye a na-akọtọ nke ya kama ọ bụ onye na-eme ya emee nke ziri ezi onye na-eme ya emekwe ma ọ bụrụ ya onye na-eme sị ya emekwe ma ọ bụrụ ya ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya ọ ga-adị gị mma ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya ọ ga-adị gị mma ihe m ji na-ekwu ihe a bụ ị ga-ahụ ihe onyonyo a nke unu ga-egere n'oge- unu ga-egere n'oge awa a unu ga-anụ olu nwanne anyị nwoke ihe o kwuru gbasatara ụmụnne anyị ndị a na-agba ọsọ ahịa dibịa n'ihi na ndị na-agba ọsọ ahịa dibịa n'oge a dị ka ma a- abanyela ha ụba ha karịwala ndị na-agbazi ndị dibịa ọsọ ahịa ọ bụkwa na ọ dibịa ndị dibịa omenala igbo ndị ji mgbọrọgwụ agwọ a- agwọ ọrịa ọ bụ dibịa ndị mgbaasị ndị a all these witch native doctors nwere their own business center because ihe ndị a niile business center ka ha na-eme all these things their business center so biko unu gee ntị n'ala nụrụ ihe ndị o kwuru a sị ka m jiri yawa ihe onyonyo ya a wee tinyekwa olu na ihe ndị nke anyị na-etisi mkpu ya kemgbe oge gara aga o nwere ntị ya nụrụ ihe e kpu n'ekete chiwe ekwentị ihe e kpu n'ekete chiwe ekwentị igbo bụ igbo ekele m unu
igbo lienụ ṅụọnụ gbuzuenụ I still remain eze ikuku watchịgonụ obele video a na-aga ebe a na nwere ife m fụlụ ebe anwa jọgbulu onwe ya na njọ ana m ekwu ya oge ọbụna kelekele ụmụazị ndị a na-agba ọsọ ahịa dibịa bakwanụ n'ụnọ kelekele ụmụazị ndị a na-agba ọsọ afịa dibịa onye ọbụna unu fụrụ bụ dibịa unu aga menye interview bụrụ ịtọ n'iru akwụkwọ and the worst part bụ na sometimes ndị adịrọ ama ife unu dere were post onye anwa or to promote onye anwa na ife na-eme unu eme ebe a na ị na-akọwa na ife a bụ igbo tradition ife m na-ekwu ebe a ya bụ my anger ị na-asị na ife a bụ ọdịnala igbo ka dibia na-eme o mesizie that video ebe ọ chịkọrọ picture ndị mmadụ wụsa n'ilu mmụọ ebe ọ na-alụ ọrụ m wee na-ajụ ọ nchọ ka ndị Igbo si were alụ dị omenala ndị Igbo na-egbu mmadụ na omenala fa ndị Igbo na-eke ndị mmadụ with picture fa nakwa ihe a bụ ụmụ dibia ndị guy man any shrine ọbụla ị fụrụ picture mmadụ n'ime ya nke ahụ aka chukwadoro n'ime ya onye na-emeli ya onwe for nothing yes hapụkwa ife a na-eme na ụmụ ndị a na-eme ihe alụsị atụ nga na alụsị ya weta nke a ihe ahụ bụ their personal business ka ha na-eme ọ bụrọkwa mmụọ ndị Igbo na-eme ife anwa ọ mgbe mere mbute atọbazi ya sị ya eburu ya mmadụ eti picture so na ife a na-eme ebe a na abụrọkwa omenala dị ife ihe a bụ alụ na-eme ife a na ihe a abụrọkwa culture ife a bụ just to make wealth ị watch profile ndị a ị fụ ife dị ebe anwa ha na-eme advert how to make money because na ego dị n'omenala a na-agwọzi ajọ ọgwụ na-egbusi ndị mmadụ na-emezi promo na-akpọzi ya culture ndị Igbo ebe o si wele ewute m bụ na some people na-amarọ nke bụ omenala ha fụ ife a na ha ebelieve ya next time ha kpọọ nọmba onye ahụ gịrịrị gịrịrịm ọ napụ ha nnukwute ego after every every ọ ma nlụ ọrụ because gịnị ihe a abụrọ omenala ihe a bụ ohi so ndị a na-agba ọsọ ahịa dibia ndị a na-agba ọsọ ahịa dibia amaghịzi m onye ndị na mma bụ mmadụ na before ọgajik and eh, okongwu dibia ka m ma before but now ọ dị ka fa eligo nne bakwanụ n'ụlọ bakwanụ n'ụlọ maka na unu were aka a unu ji agba ọsọ ahịa dibia ife ga-emebi n'ala Igbo ihe ọ bụla abụrọkwa omenala sapụkwa iji maka ego tie mmadụ n'ọnwa some people taa na-eji maka contact ụnụ na ihe ụnụ na-eme kwere ndị dibia mgbomgbo ego 5 million 4 million ka a lụọ ọrụ after ọ ma nlụ ọrụ ọgwụ ndị m ma kpọrọ na phone njite ya contact sifon contact unu na-eme ihe a na wee kpọọ ndị dibịa anapụ ha nnukwute ego ha na-ebegheli akwa baanụ n'ụlọ because 2023 ọ kwa ahọ ịma ọla ọ kwa ahọ ịgwọ ọgwụ onye ọbụla ị duribe mmadụ o wee jebe a felụa o nweta gị wee were ọla wee gbube gị bakwanụ n'ụlọ
obi bụ mma mmanwụ onye unu na-afụ ka a na-akpọ ugo mmiri akụ na-alata ugo n'ezi ike ka unu na-afụ n'ụbọchị nke taa hmm? omenala igbo dịbara gboo omenala igbo ka a na-ekwu n'okwu ya hmm? na mbido ụwa na anyị nwa bụ igbo bụ omenala ka eji wee mara anyị ya culture is the people way of life ọdịbendị njirimara ndị ihe eji mara ndị bụkwa mmanwụ ndị na-ebe n'onu ndị o nwere ọtụtụ omenala dị iche iche mana onye na-afụ n'ụbọchị nke taa ka a na-akpọ akụ na alata ugo aka ji ofe ogwu ugo unu na-afụ n'ụbọchị nke taa sị ka a bịa jụrụ ya ajụjụ maka ọ na-agado ọkpa n'obi ọ kwaa ya n'ọnụ n'ụbọchị nke taa anyị na-ekene gị nnukwu mmụọ akụ na alata